anyamata amisinkhu adazolowera kusewera nthawi ya madzulo kuponya mpira kapena kuchita masewera ena oyenera iwo pa nthawi imeneyo tsiku lina mnyamata mmodzi adauza anzake ganizo lomwe adali nalo nthawi zonse ndipo anzake aja adati tanena timve nawo iye adawalongosolera za ganizo lake lomwe lidali loti dziko likadakhala bwino kwambiri ngati anthu ake akadakhala achinyamata okhaokha popeza amakhala ndi maganizo atsopano ndiponso anzeru anzake ena adakana koma ena adavomera okana aja adafunsa kuti adziwe chifukwa chake anthu okalamba amvula zakale safunikira ena aja adalongosola mwatsatanetsatane zifukwa za maganizo awo nkhani imeneyi adayikamba masiku atatu ndipo anyamata onse adakhutira ndi zifukwa zosawalolera okalamba kuti akhale mdziko mwa anyamata onsewo khumi ndi atatu padali mnyamata mmodzi yekha dzina lake sitaki amene sadavomereze zimene anzake adamanga iye adangonena kuti nonse mwavomera koma ine ndekha sindinavomere ndipo lembani kuti sindidavomere anzake aja adamuwuza kuti popeza sadavomerezane nawo iye sadzakhala nawo pamodzi iye adavomera kuti padalibe kanthu poona kuti ankadya kwawo osati kwa winayo tsopano anyamata aja adali ndi ntchito kuti apeze njira yomwe angathe kuuzira anyamata ena kuti lamulo limeneli likhale mdziko lonse iwo adapangana kuti okalamba onse adzaphedwe pa tsiku limodzi lokha anyamata aja adakhala m'magulu m'magulu ena anapita kwina enanso anapita kwina kukauza anyamata onse za nkhani imeneyi anyamata ena onse adavomera ganizo limeneli mnyamata yemwe sadavomereza adali yemwe uja sitaki lamulo lidakhazikitsidwa mdziko lonse ndipo chinthu chomaliza chinali choti akumane pamodzi kuti apeze njira yowaphera okalambawo adasonkhana ndi kukambirana okalamba onse sadadziwe kanthu chifukwa ankaganiza kuti anyamata aja adali kungosewera monga amachitira nthawi zonse akasonkhana anyamata aja adabalalika mdziko lija ndi kupha okalamba onse masiku atatu makolo onse adaphedwa ndi kutsala anyamata okhaokha ndi nzeru zawo zatsopano zomwe adaganiza kuti zidzatukula dziko onse adali okondwa anasonkhana tsiku lina kulongosolerana momwe adagwirira ntchito yathukuta ija adakonza gule wawo nakhala ndi phwando chifukwa okalamba onse adatha ndipo adafuna kuti aone nzeru zatsopano zokhazokha anyamata ena ochokera kwina ndi kwina adamva za phwandoli ndipo adafika kudzaonera sitaki adakhala yekha opanda mnzake popeza sadavomere zofuna zawo pa tsiku lomwe lija la gule munga wa nsomba udalowa kummiro kwa mnyamata wina ndipo anyamata onse aja adayesa njira iyi ndi iyi kuti auchotse koma udalephereka patapita nthawi pang'ono kummiro kudayamba kutupa munga osachokabe ndipo anyamata onse aja adangoti kakasi aliyense adayesesa kuti apulumutse moyo wa mnzawo koma onse adali anyamata ndipo sadapeze nzeru iliyonse yochotsera mungawo mwamwayi sitaki uja adali ndi makolo ake chifukwa adawabisa ndipo sadaphedwe iye adawauza anzake aja kuti iye adali ndi makolo ake amene adali ndi nzeru zochotsera munga anyamata aja poyamba adayesa kuti iye anali kungosereula koma pamene zidali zoona mthenga unapita kukayitana mkulu wakalekale uja atafika adapeza mnyamata uja akufuula kwambiri iye adawauza anyamata onse aja kuti achoke pamalopo ndipo mkuluyo adachotsa munga uja mnyamata uja adakhala ndi moyo monga kale lomwe ndizoona kuti ngakhale masache atsopano agulidwa masache akale amasesa bwinobwino chifukwa amadziwa ndomba zonse za mnyumba